ag siúl in aice leis. Bhí gruaig dhubh agus donn an mhadra ag lonrú faoi na soilse geala de stáisiún spáis Cronachas Aontais. Coinnigh Buddy gar do thaobh clé Jake, a shúile donn aireach agus ag scuabadh an bhá docála gnóthach. Bhí an stáisiún spáis ag feadán le gníomhaíocht. Bhí eachtrannaigh ghorma, tanaí ag iompar cásanna lonracha. Rolláil créatúir gearra, cruinneacha le ceithre lámh thar bráid ar ardáin rothaí. Bhí feithidí eitilte ag eitilt os cionn i bhfoirmíochtaí eagraithe. Chonaic Jake go leor speiceas eachtrannach le linn a bhlianta mar taidhleoir, ach bhí níos mó cineálacha ar an stáisiún seo ná mar a bhí bainte amach aige riamh in aon áit amháin. Fan gar buachaill, whispered Jake do Buddy. D'ardaigh cluasa an mhadra ag guth a úinéara agus rinne a eireaball corraí beag. Chuaigh an captaen Lisa Murphy chucu le beirt oifigeach slándála. Chaith sí an gnáth éide liath de shlándáil stáisiúin agus bhí a cuid gruaige dearg tarraingthe siar i ponytail daingean. Fáilte go dtí Stáisiún Cronachais, Ambasadóir Martinez, a dúirt Lisa, ag croitheadh lámh Jake. Is mise an Captain Murphy, ceann slándála. Beimid ag gabháil leat chuig do sheomraí. Agus iad ag siúl tríd an príomh choráil, thug Jake faoi deara conas a stop daoine eile chun féachaint ar Buddy. Bhí a gcuid frithgníomhartha idir fiosracht agus mearbhall. Bhí roinnt acu ag pointeáil leis na hailt a bhí acu. Rinne daoine eile fuaimeanna cliteála nó feadóg a ghlac Jake mar a leaganacha de ghreann. Chuir grúpa créatúr mór, scálaí reiptílí bac ar a mbealach. Chuaigh an ceann is mó ar aghaidh. Ghlac a scálaí glasa an solas agus rinne a shúile buí greim ar Buddy le díspreagadh soiléir. Is mise ambasadóir Zechair d'Impireacht Saran, a dúirt an créatúr i mBéarla foirfe. Bhí a guth domhain agus fuar. Caithfidh gur sibh an toscaireacht daonna a chuala muid fúthu. Sea, is mise Jake Martinez, a d'fhreagair Jake, ag síneadh a láimhe D'fhéach Zechair ar an lámh a bhí ar fáil ach níor ghlac sé é

D'oscail béal an Sarian ag nochtadh sraitheanna fiacla géara sa mhéid a thug Jake mar a leagan de ghreann. Compánach, ciallaíonn tú go coinníonn tú an créatúr níos lú seo mar siamsaíocht? Níl sé níos lú, a dúirt Jake go socair. Is é mo chara é.

Tháinig guth an Cheannasaí Velma ó chainteoirí tógtha isteach ina exoskeleton. Tá an ceangal mothúchánach daonna le créatúr neamhchúiseach neamhéifeachtach. Cailleann sé acmhainní agus fuinneamh meabhrach a d'fhéadfaí a úsáid chun críocha táirgiúla. Tá Buddy cliste, a dúirt Jake. Is féidir leis fadhbanna a réiteach, orduithe a thuiscint, agus fiú contúirt a bhrath sula féidir linn. Gnáth-instinctí ainmhithe, rud ar bith eile, a dúirt Belma, ag croitheadh a cuid antennae. Meascann sibh daoine clisteacht le cláir bhunúsacha bhitheolaíocha.

Féach ar an gcaoi a labhraíonn an duine, a dúirt duine de na Cathari ina teanga cheolmhar. mar go bhféadfadh sé smaointe casta a thuiscint. Coimeádann mo speiceas créatúir chosúla le haghaidh bia, a d'fhógair eachtrannach mór le gruaig liath agus tusks. Tá siad úsáideach le haghaidh cothaithe. rud ar bith eile. Bhrú Buddy níos gaire do chos Jake. D'fhéadfadh an madra an teannas san aer a bhrath, fiú mura bhféadfadh sé na focail a bhí á labhairt faoi a thuiscint. Ar mo dhomhan tá créatúir mar seo againn, lean Hector ar aghaidh. Úsáidimid iad le haghaidh seilg agus cosanta. ach ní dhéanaimid ligean orthu gur comhionann againn iad. Ní thugaimid iad chuig cruinnithe tábhachtacha. Chuaigh Lisa Murphy ar aghaidh. Tá compánach an Ambasadóra Martínez glanta do gach limistéar taidhleoireachta. Tá sé tar éis na prótacail slándála go léir a rith. Pótal slándála, a dúirt Fellner, a ghuth ag buzzing le rud a bhí cosúil le gáire. Scannánaíonn tú créatúir nach féidir leo fiú teicneolaíocht bhunúsach a oibriú. Cén chaoi a bhfuil tú primitíveach? Mhothaigh Jake a ghiall ag teannadh, ach choinnigh sé a ghuth seasmhach. Tá Buddy tar éis saolta daoine a shábháil. Tá cumas aige nach féidir lenár teicneolaíocht a mheaitseáil. Cumais, a dúirt Hector, a shúile buí ag caolú. Cad iad na cumais a d'fhéadfadh an créatúr seo a bheith acu nach bhfuil ag do theicneolaíocht chun cinn? Tá a chuid céadfaí i bhfad Níos fearr ná ár gcuid, a mhínigh Jake. Is féidir leis rudaí a bhrath nach féidir linn a fheiceáil, a chloisteáil ná a bholadh. Is féidir leis mothúcháin agus rúin a léamh. Is féidir leis nascleanúint a dhéanamh i ndorchadas iomlán. Rinne na heachtrannach a bhí bailithe fuaimeanna éagsúla de ghreann. Chuir cuid acu a dteangacha i gcriteál, bhí cuid eile ag buzzing, agus rinne cúpla ceann fuaimeanna nach bhféadfadh Jake a aithint. Tá tú ag brath ar chréatúr níos lú chun do mharthanais, a d'fhiafraigh eachtrannach ard, tanaí le craiceann corcra. Míníonn sé seo go leor faoi laige daonna. Ní laige é, a dúirt Jake. Is comhpháirtíocht é. Comhpháirtíocht, a dúirt Shekhar, a ghuth ag sileadh le contempt. Ní féidir leat comhpháirtíocht a bheith agat le beings nach féidir leo cur go cothrom. Níl an créatúr seo ach uirlis fé a bhfuil tú tar éis a bheith ceangailte go mothúchánach leis. Bhí an Dr Amy Foster le feiceáil ag taobh Jake. Ba xenobitheolaí í a sannadh chun staidéar a dhéanamh ar chultúir eachtrannacha le linn na misean taidhleoireachta. Bhí a cuid gruaige donn tarraingte siar i ponytail phraiticiúil agus bhí sí ag iompar ríomhaire táibléid. Tá an nasc madra daonna i ndáirire an-chasta, a dúirt Amy leis an ngrúpa.

agus a dhéanann cumarsáid trí ghreann. Chuir madraí agus daoine a chéile chun cinn, a mhínigh Amy. Táimid tar éis a bheith ina comhpháirtithe i marthanais, seilg, cosaint agus compánachas. D'fhéach na heachtrannach súil ar a chéile le amhras soiléir. Rinne cuid acu fuaimeanna cliceála a bhí Jake ag tosú ag aithint mar a leagan de ghreann. Daoine, a dúirt Sechar, ag labhairt leis an slua seachas le Jake go díreach. Tá siad tar éis iad féin a dhéanamh ag brath ar chréatúr nach féidir leo fiú iad féin a bheathú gan cúnamh. Cailleann siad acmhainní ag tabhairt aire do dhaoine nach gcuireann aon rud le sochaí. Cuireann siad go leor, a dúirt Jake go daingean. Dílseacht, cosaint, compánachas agus cumais a chomhlánaíonn ár gcuid féin. Dílseacht, a dúirt Ambasadóir Saran. a ghuth ag ardú. Labhraíonn tú faoi dhílseacht ó chréatúr a leanann tú ach toisc go soláthraíonn tú bia agus foscadh. Bain na rudaí sin agus féach cé chomh dílis a fanfaidh do pheata. D'fhéach Buddy suas ar Jake, ag brath a frustrachas atá ag fás ar a úinéara. Stop eireaball an mhadra ag corraí agus rinne a chluasa cothromú i gcoinne a cinn. Braitheann an créatúr do laige, a dúirt Velna. Tá a fhios aige go bhfuil tú trína chéile agus freagraíonn sé dá réir. Ní clisteacht nó dílseacht é seo, is coinníchiú iompair simplí é. Chuaidh Jake síos agus chuir sé a lámh ar cheann Buddy. Rinne an madra scíth a ligean láithreach, a eireaball ag filleadh ar a chorraí milis. Ba chóir dúinn dul ar aghaidh chuig do sheomraí, a dúirt Lisa go ciúin. Beidh na toscairí uile ag teacht go luath don dinnéar fáilte anocht. Agus iad ag siúl amach, Chuala Jake na heachtrannach ag leanúint ar aghaidh lena bplé faoi pheataí daonna. Bhí a gcuid guthanna ag iompar focal cosúil le primitíveach, ag brath agus laige. Shiúil Amy in aice le Jake agus whispered, Ná lig dóibh dul i dteagmháil leat. Ní thuigeann siad cad atá á fheiceáil acu. Cad atá á fheiceáil acu? a d'fhiafraigh Jake. Rud éigin nach forbraigh a speiceas riamh, a d'fhreagair Amy. An cumas comhpháirteachtaí fíor a chruthú thar bhacainní speiceas. Dóibh tá gach caidreamh faoi cheannas, úsáideacht nó marthanais. Ní féidir leo comhionannacht agus cóir frithpháirteach a thuiscint. D'fhéach Jake síos ag Buddy a bhí ag siúl go socair in aice leis in ainneoin an aeir naimhdeach a fuair siad. Bhí láithreacht an mhadra compordach díreach mar a bhí sé le linn misean taidhleoireachta gan áireamh agus idirbheartaí deacair. Beidh an dinnéar anocht suimiúil, a dúirt Lisa le gáire beag. Beidh an chuid is mó de na speiceas móra ann agus beidh siad go léir ag iarraidh plé a dhéanamh ar do chompánach. Lig dóibh labhairt, a dúirt Jake. Tá níos measa ná páirtithe dinnéir eachtrannach againn, mise agus Buddy. Ach agus iad ag teacht chuig seomraí Jake níor féidir leis an mothú sin a chroitheadh go raibh an magadh eachtrannach níos mó ná míthuiscint chultúrta shimplí. Bhí rud éigin ríomhaireachta ina ndiúltú ar an nasc ainmhí-daonna, rud a chuir ar smaoineamh go bhfaca siad é mar níos mó ná díreach fiosracht, rud a d'fhéadfadh siad a mheas mar laige a bheith le saothrú. Ar siúl an dinnéar fáilte i halla mór dinnéir an stáisiúin. Bhí an seomra ollmhór le uasteorainn a bhí cuartha suas cosúil le taobh istigh de dhom. Chruthaigh soilse gorma bog atmaisféar socair. agus léirigh na ballaí íomhánna ag gluaiseacht de thírdhreacha síochánta ó dhomhain éagsúla. Shuigh Jake ag an bpríomhbhord le Buddy ina luí go ciúin ag a chosa. Bhí an madra neamhghnách socair an lá ar fad, ach thug Jake faoi deara go n-ardódh a chluasa nuair a labhair eachtrannach áirithe. Bhí sé mar go bhféadfadh Buddy rud éigin a bhrath nach bhféadfadh Jake. Shuigh an Dr Amy Foster os coinne Jake, a ríomhaire táibléid ina seasamh in aice lena pláta. Bhí sí ag glacadh nótaí an lá ar fad faoi na frithghníomhartha éagsúla eachtrannach ar Buddy. Bhí a cuid súile donn ag gluaiseacht go leanúnach, ag féachaint ar conas a bhí gach speiceas ag iompar timpeall an mhadra. Is cosúil go bhfuil na Kahari fiosrach ach cúramach, whispered Amy to Jake. Tá na madraí den chuid is mó neamhshuimiúil, ach tá na saurians agus an chomhairliúchán Hive go gníomhach naimhdeach.

ró-íseal do dhaoine a chloisteáil, ach bhí cluasa Buddy ag croitheadh gach uair a labhair siad. Chuaigh If Ach is breá leis leanaí é. Tá bealach aige chun iad a chur ar a suaimhneas. Rinne an teaghlach Kahari ionadh. Thuig do chompanach go raibh ár sliocht i gcruachás. Tá madraí an-mhaith ag léamh mothúchán, a mhínigh Amy. Is féidir leo eagla, brón agus sonas a bhrath i go leor speiceas éagsúil. Ghabh an teaghlach Kahari buíochas le Jake arís sular thóg siad a leanbh ar ais chuig a mbord. ach chonaic gach duine sa halla bia an eachtra. Suimiúil, a dúirt Zsescar go hard a ghuth ag taisteal trasna an tseomra. Taispeánann an créatúr bun-instinctí buíon i leith óganach. Tá sé seo coitianta i measc creachadóirí ar go leor domhan. Bhí sé níos mó ná instinct. D'fhreagair Jake, Ach

Tá réimsí acu atá tiomnaithe dá phróiseáil mhothúchánach, cuimhne, agus iompar sóisialta atá iontach cosúil le struchtúr inchinn an duine, cosúil le hinchinn an duine. Glac súile buí Zsescar leis. B'fhéidir go míníonn sé seo teorainneacha an duine i smaointeoireacht loighciúil. Rinne roinnt eachtrannach fuaimeanna a bhí Jake ag foghlaim a aithint mar gáire. Bhí an magadh ag éirí níos dírí agus maslach. Chuir guth nua isteach ar an gcomhrá. Cad é an plé anseo? Chas gach duine chun Sarian óg a fheiceáil ag druidim lena mbord. Murab ionann agus na hambasadóirí níos sine, bhí an ceann seo níos lú agus bhí scálaí glasa níos gile air. Bhí a gcuid gluaiseachtaí tapa agus fiosrach seachas mall agus scanrúil. Is mise Cricse, a dúirt an Sarian óg. Tá mé anseo chun foghlaim faoi speicis agus cultúir éagsúla.

'Sea, a dúirt Jake, 'is é seo Buddy. Chuaigh Cricse níos gaire, a cheann tilted i bhfiosracht. 'An féidir liom breathnú ar do chompánach níos dlúithe? D'fhéach Jake ar Jextor, a bhí soiléir go raibh fearg air, ach níorbh féidir leis diúltú gan eachtra taidhleoireachta a chur faoi deara. Ar ndóigh. Chuaigh Cricse síos in aice le Buddy, ag gluaiseacht go mall agus go cúramach. D'fhéach an madra ar an sarian óg le spéis, ach gan eagla. Tar éis nóiméid thosaigh eireaball Buddy ag creathadh beagán. Fascinating, a dúirt Crích. Taispeánann an créatúr aon iompar ionsaitheach in ainneoin boladh creachadóir nádúrtha mo speiceas. Tá Buddy an-mhaith ag breithiúnas carachtar, a dúirt Jake. Is féidir leis an difríocht a dhéanamh idir duine a chiallaíonn dochar agus duine atá fiosrach. Carachtar. Criosc súile móra críche go tapa. Creideann tú gur féidir leis an gcréatúr seo measúnú a dhéanamh ar rún na gcréatúr nach bhfuil bualadh leo riamh roimhe seo? Chonaic mé é ag déanamh é go leor uaireanta, a d'fhreagair Jake. Is breithiúna iontach é ar cé atá iontaofa. Lean Amy ar aghaidh, D'éirigh madraí in éineacht le daoine ar feadh na mílte bliain. D'fhoghlaim siad ní hamháin mothúcháin agus rúin an duine a léamh, ach freisin mothúcháin agus rúin speiceas eile. Go tobann thosaigh aláraim mhóra ag glaoch ar fud an halla bia.

Phléasc an halla bia i gcruachás mar thosaigh eachtrannaigh ag labhairt go hard ina dteangacha éagsúla. Rith oifigigh slándála stáisiún tríd an seomra, ag treorú daoine ar shiúl ó limistéir áirithe, ach bhí Buddy ag gníomhú go aisteach. Sheas sé suas agus thosaigh sé ag siúl siar agus amach, ag caoineadh agus ag féachaint i dtreo balla a bhí ar eolas ag Jake a bhí ag dul go Roinn 7. Bhí iompar an mhadra an-ghníomhach, beagnach scaoilte. Cad atá cearr leis? a d'iarr Krike. D'fhéach Jake ar a chompánach go cúramach. Bhí Buddy ag taispeáint iompar a bhí feicthe ag Jake. ach cúpla uair roimhe seo le linn staideanna contúirteacha nár éirigh le teicneolaíocht an duine a bhrath. 'Buddy, a dúirt Jake go ciúin. 'Cad a bholaíonn tú? D'fhéach an madra ar Jake agus ansin ar ais ar an mballa. Thosaigh sé ag pawing ar an urlár agus ag caoineadh níos mó go práinneach. Thug Tom Blake faoi deara iompar an mhadra agus chuaigh sé suas go tapa. Ambasadóir, an bhfuil do mhadra ag gníomhú neamhghnách? An-neamhghnách, a dúirt Jake. Ní dhéanann sé seo ach nuair a bhraitheann sé contúirt nach féidir linn a bhrath. Bhí Amy cheana féin ag scanadh an limistéir lena taibléad ríomhaire. Níl mé ag léamh aon chomharthaí gáis anseo. Tá an sceitheadh ceaptha a bheith trí ranna ar shiúl, ach lean Buddy ar aghaidh lena shiúlacht ghníomhach. Chuaigh sé go dtí codanna éagsúla den bhalla, ag snuifeáil go cúramach agus ag caoineadh ag pointí ar leith. Tá iompar an chréatúir neamhréasúnach, a thug Vellner faoi deara. Níl aon chontúirt ann ag an suíomh seo. Chreid Jake a chuid instinní madra níos mó ná braiteoirí an stáisiúin. Tom, ba chóir duit an balla seo a scanadh níos cúramach. Tá Buddy ag insint dúinn go bhfuil rud éigin cearr. Tharraing Tom amach a scanóir láimhe agus thosaigh sé á rith feadh an bhalla áit a raibh Buddy is gníomhaí. Tar éis cúpla nóiméad d'athraigh a léiriú. Ambasadóir, a dúirt Tom go ciúin. Tá mé ag brath méideanna rian den ghás céanna atá ag sceitheadh i roinn seacht. Tá sé an-éadrom ach tá sé anseo. Leathnaigh súile Amy. Tá sé sin dodhéanta. Ní théann gás trí bhallaí soladacha an stáisiúin. Mura bhfuil briseadh ann nach bhfuil a fhios againn, a d'fhreagair Tom. Labhair sé isteach ina ghléas cumarsáide. Captain Murphy, tá scanadh struchtúrach iomlán de na ballaí idir an halla bia agus roinn 7 uainn. D'fhéadfadh go mbeadh pointí briste iolracha againn. Laistigh de nóiméad tháinig Captain Murphy le foireann innealtóirí. Dheimhnigh a gcuid scananna cad a bhí braite ag Buddy. Bristeanna micreascópacha sa bhalla a bhí ag ligean do ghás sceitheadh ar leibhéal ró-íseal do phríomh-bhraiteoirí an stáisiúin, a bhrath. Dá rachadh sé seo gan tabhairt faoi deara ar feadh cúpla uair an chloig eile, a dúirt duine de na hinnealtóirí go mbeadh an tiúchan gáis sa seomra seo tar éis teacht ar leibhéil chontúirteacha. Rinneadh an halla bia a aslonnú agus deisiúcháin á ndéanamh. Agus iad ag imeacht, Chuala Jake eachtrannaigh éagsúla ag plé cad a tharla. Bhraith an créatúr daonna fadhb a chaill ár teicneolaíocht ard. Cumas braite iontach, a dúirt duine de na cathairí. Comhaontaigh trádálaí Dogram. Ach chuala Jake guthanna eile freisin.

Chabhraigh do chompánach le go leor beatha anocht, a dúirt an Sorian óg. Rinne sé an rud a saothraíodh é chun é a dhéanamh, a d'fhreagair Jake. Chosain a bhuíon. Buíon? D'fhás súile Crica leathan. Measann tú. Tháinig na chéad cinn eile ar maidin le haíonna nua chuig Stáisiún Harmony. D'fhéach Jake trí bhfuinneog a cheathrú mar a tháinig long eile i dtír. Bhí marcálacha míleata Soryan ar an long, rud a chuir Jake ar a shuaimhneas. De ghnáth bhí baint ag misean taidhleoireachta le hionadaithe sibhialta, ní saighdiúirí. Bhí Buddy an-ghníomhach an oíche ar fad, ag siúl timpeall a cheathrú agus ag cuinneáil go minic ag an doras. Bhí Jake tar éis foghlaim chun muinín a chur ina chuid instinní compánach, go háirithe tar éis na heachtra sceite gáis. Dá mbeadh Buddy buartha, is dócha go raibh cúis mhaith leis. Bhuail cnag ar an doras isteach ar smaointe Jake. D'oscail sé é chun Pete Collins, innealtóir daonna, a fháil ina sheasamh sa halla le Border Collie ina thaobh. Ambasadóir Martinez, a dúirt Pete, ag síneadh a láimhe. Is mise Pete Collins ón Roinn Innealtóireachta. Is é seo Max. Rinne sé comhartha ar a mhadra dubh agus bán a bhí ina shuí go cúramach ina thaobh. Chroith Jake lámh le Pete agus rinne sé gáire. Áthas orm bualadh libh beirt! Cad a thugann tú chuig an Roinn Taidhleoireachta? Cothabháil rialta, a d'fhreagair Pete. Táimid ag uasghrádú roinnt de na córais cumhachta sa limistéar seo. Cuidíonn Max liom fadhbanna leictreachais a bhrath nach mbraitheann scanóirí uaireanta. Is féidir le madraí athruithe minicíochta i gcórais leictreachais a chloisteáil. nach féidir le cluasa an duine a phiocadh suas. Mar a bheadh glaoite ag focail Pete, bhí Buddy le feiceáil ag taobh Jake. D'fhéach an dá mhadra ar a chéile ar feadh nóiméid. Ansin thosaigh a n-eireabaill ag croitheadh. Chuaigh siad i dtreo a chéile go cúramach, ag sniofáil agus ag déanamh na nasc sóisialta a dhéanann madraí nuair a bhuaileann siad. Dealraíonn sé go mbeidh siad ina gcairde, a dúirt Pete le gáire. Bhí Jake ar tí freagairt nuair a bhí Captaen Murphy le feiceáil sa halla, ag siúl go tapa i dtreo iad. Bhí a léiriú tromchúiseach. Ambasadóir Martinez, tá sé de dhíth orainn labhairt, a dúirt sí go príobháideach. Thairg Jake í isteach ina ceathrú. Thosaigh Pete ag imeacht ach chuir Lisa lámh suas. Ba chóir duit é seo a chloisteáil freisin, a Uasail Collins. D'fhéadfadh sé cur isteach ar do sceideal oibre. Ghníomhaigh Lisa gléas beag a chuirfeadh cosc ar fhaireachas leictreonach. Tháinig an Ginearál thart ar maidin le tionlacan míleata. Tá sé i dteideal a bheith anseo le haghaidh na margaí trádala, ach molann mo foinsí go bhfuil pleananna eile aici. Cineálacha pleananna? a d'iarr Jake. Na cinn a bhaineann le léiriú ar Sorian agus sármhaitheas thar laige an duine, a d'fhreagair Lisa. Chuala mo theagmhálaithe faisnéise comhráite faoi thástáil a dhéanamh ar spleáchas an duine ar chréatúr níos lú. Chuaigh Amy Foster isteach sa seomra gan cnagadh

Ghníomhaigh sí a táibléad agus sheinn sí taifeadadh. Bhí na guthanna ag labhairt i teanga Sayan ach thug a bogearraí aistriúcháin fotheidil Bhéarla. Beidh na daoine ag caitheamh aimsire nuair a scarann siad óna gcuid créatúr, a dúirt guth amháin. Gan a gcuid peataí chun tacaíocht mhothúchánach a sholáthar, déanfaidh siad cinntí bochta, a d'fhreagair ceann eile. Cruthóidh sé seo ár sármhaitheas sna margaí, a chuir guth tríú leis. Chuir Jake fuar síos a spine. Tá siad ag pleanáil sinn a scaradh ónár madraí. Éiríonn sé níos measa, a lean Amy. Bhí mé ag brath tagairtí do Raon C7, atá ina limistéar chothabhála áit a bhfuil Pete sceidealta chun obair a dhéanamh inniu. D'fhéach Pete confused. Cad atá i Raon K seacht a mbeadh cúram orthu? Tharraing Lisa suas léaráid stáisiún ar a chumarsáide. Ceanglaíonn K seacht le roinnt córas ríthábhachtach. Dá mbeadh duine ag iarraidh staid éigeandála a chruthú, a scarfadh daoine óna gcuid compánach, sin áit mhaith a bheadh ann é a dhéanamh. D'éirigh Buddy agus Max araon suas go tobann. Chuaigh a gcluasa chun cinn. Chuaigh siad go dtí an doras agus thosaigh siad ag snifeáil ag an mbearna faoi. Cad atá D'iarr an Ginearál Hart cruinniú láithreach le gach ionadaí daonna. Ba mhaith leis plé a dhéanamh ar a dtuagann sé leochaileachtaí slándála. Tá an t-inneall á leagan. Dúirt Amy gur mhaith leo sinn go léir in aon áit amháin ionas go féidir leo an rud a phleanáil siad a scaoileadh. D'fhéach Jake síos ar Buddy agus Max, a bhí araon aireach agus dírithe. Ní thuigeann siad go bhfuil ár madraí níos mó ná peataí. Is comhpháirtithe iad. Agus ní thréigeann comhpháirtithe a chéile nuair a éiríonn rudaí contúirteach. Chlaon Pete. Thóg Max mé as níos mó staideanna contúirteacha ná mar is féidir liom a chomhaireamh. Ní dhéanann sé fadhbanna a bhrath. Réitíonn sé iad. Bhí Lisa ag déanamh pleananna cheana féin. Caithfimid é seo a chasadh orthu. Má tá siad ag súil linn a bheith buartha agus botún a dhéanamh, chaithfimid an mhalairt a dhéanamh. Conas? d'iarr Jake. Ligfimid dóibh a n-inneall a scaoileadh, a freagair Lisa. Ach beimid réidh dó agus beidh cabhair againn nach bhfuil siad ag súil leis. Chlaon sí síos agus d'fhéach sí ar an dá mhadra. Beidh sibh beirt ag dul a taispeáint do na heachtrannaigh seo cad é an chuma atá ar chomhpháirtíocht fíor. Bhí Amy ag monatóireacht ar cumarsáidí ar a táibléad. Tá mé ag piocadh suas níos mó tarchur Sarian. Tá siad ag plé ama. Cibé rud a phleanáil siad, tarlóidh sé le linn an chruinnithe le Hart. Tugann sin níos lú ná uair an chloig dúinn ullmhú, a dúirt Lisa. Bhí Pete ag staidéar ar sceidil chothabhála ar a chumarsáid. Ba chóir go mbeadh mé ag obair liom féin i Ca 7 nuair a ghníomhaíonn a plean. Is dócha go bhfuil siad ag súil go mbeidh Jake sa chruinniú scartha ó Buddy. Tá siad ag brath orainn prótacal daoine a leanúint, thug Jake. Daoine i gcruinnithe, madraí ag fanacht lasmuigh. Ach cad a tharlaíonn mura leanann muid a n-ionchais? d'iarr Lisa. Chuaigh Buddy go dtí Max agus bhí an chuma ar an dá mhadra cumarsáid a dhéanamh ar an mbealach a dhéanann madraí. Mhol a dteanga choirp go dtuigfidís go raibh rud éigin tábhachtach ag tarlúint. 'Féach orthu! a dúirt Amy le hiontais. 'Tá siad ag comhordú! Tá a fhios acu go bhfuil muid ag pleanáil rud éigin! D'fhéach Jake ar a chompánach go cúramach. Bhí súile Buddy aireach agus cliste. Dírithe ar aghaidh Jake mar dá mbeadh é ag iarraidh an comhrá daoine a thuiscint. Feiceann na Sorens spleáchas áit a bhfuil comhar i ndáiríre. Dúirt Jake go bhfeiceann siad laige áit a bhfuil neart i ndáiríre. Sheiceáil Pete a bheilt trealamh. Tá Max agus mé ag obair i gcoinníollacha contúirteacha roimhe seo. Tá a fhios againn conas dul i ngleic le héigeandálaí. Ní bheadh sé seo cosúil le héigeandálaí eile, rabhaigh Lisa. Ní dhéanann siad ach iarracht staid chontúirteach a chruthú. Tá siad ag iarraidh pointe a chruthú faoi shibhialtacht daoine. D'fhéach Amy suas óna táibléad. 'Ansin ligfimid pointe difriúil a chruthú. Ligfimid dóibh a thaispeáint cad a tharlaíonn nuair a dhéanann siad faillí ar an nasc idir daoine agus madraí. Bhuail cumarsáid Lisa arís. 'Tá an cruinniú le hArt curtha ar aghaidh. Ba mhaith leis gach ionadaí daonna a fheiceáil i seomra comhdhála Alpha i 30 nóiméad. Tá an t-am ag luasghéarú, a dúirt Jake. Cibé rud a phleanáil siad, tá sé ar tí tosú. Chuaigh Buddy go dtí taobh Jake agus shuigh sé síos, ach bhí a staidiúireacht fós aireach. Rinne Max an rud céanna le Pete. Is cosúil go dtuigeann an dá mhadra go raibh a gcuid daoine ar tí dul i mbaol. Tá siad réidh, a dúirt Pete. Cibé rud a tharlaíonn, beidh siad réidh. Bhailigh Lisa a trealamh. Cuimhnigh, tá siad ag súil linn gníomhú mar dhaoine gan chabhair a théann i bpicín nuair a scarann siad ónár n-ainmhithe tacaíochta mothúchánacha. Ina áit sin, táimid chun a thaispeáint dóibh cad a tharlaíonn nuair a bhagraíonn tú madra ar dhuine. Chlaon Jake síos agus chuir sé a lámh ar cheann Buddy. Tá tú réidh dó seo, a bhuachaill? Chlaon eireaball Buddy uair amháin agus d'fhéach a shúile donn go díreach isteach i súile Jake. Bhí an teachtaireacht soiléir. Cibé áit a rachadh Jake, cibé contúirt a bhí ann, bheadh siad ag dul i ngleic leis le chéile. Bhí Amy fós ag monatóireacht ar chumarsáidí eachtrannacha. Tá mé ag brath gluaiseacht ar fud an stáisiúin. Tá go leor speiceas ag suíomh iad féin chun monatóireacht a dhéanamh ar cibé rud a phleanáil na Sorens. Tá siad ag súil le seó, a dúirt Lisa go gruama. Ligfimid dóibh cinnte ceann nach ndéanfaidh siad dearmad air. Bhí an t-eangach leagtha, ach bhí an tuiscint ag Jake nach raibh aon smaoineamh ag na Sorens cad a bhí siad i ndáirire ag gabháil. Sheas an Ginearál Hartog ag ceann seomra comhdhála Alpha cosúil le creachadóir ag suirbhéireacht ar a chreiche. Bhí a scálaí níos dorcha ná Sorens eile a bhí buailte ag Jake. beagnach dubh le himeall airgid. Bhog a shúile buí go leanúnach, ag staidéar ar gach duine sa seomra le ríomh soiléir. 'Fáilte! A ionadaithe daonna, a dúirt Hartog le guth a bhí cosúil le clocha ag meilt. 'Tá an cruinniú seo curtha ar bun agam chun plé a dhéanamh ar imní slándála maidir le do mhisean. Shuigh Jake ag an mbord comhdhála le Amy agus triúr taidhleoirí daonna eile. De réir prótacal an stáisiúin, bhí ar a gcuid compánach ainmhithe fanacht lasmuigh sa chonair. Tríd an mballa trédhearcach, d'fhéadfadh Jake Buddy a fheiceáil ina shuí go cúramach in aice leis an doras. Cad iad na himní slándála? a d'fhiafraigh Ambasadóir Linda Ross, an t-ionadaí daonna sinsearach. Cruthaíonn do spleáchais mhothúchánacha leochaileachtaí, a d'fhreagair Hartog. D'fhéadfadh naimhde leas a bhaint as do cheangal leis na créatúir seo chun do chinntí a ionramháil. Chlaon Amy ar aghaidh. Neartaíonn ár gcomhpháirtithe ár gcumas seachas iad a lagú. D'oscail béal Hart i rud a d'aithin Jake mar ghrinn Sorian. Déanfaimid an t-éileamh seo a thástáil. Ag an nóiméad sin, thosaigh aláram ag bualadh ar fud an stáisiúin. Lasadh soilse dearga agus d'fhógair an guth uathoibrithe, Éigeandáil i rannóg C seacht! Briseadh atmaisféir braite, gach pearsanra aslonnú láithreach. Rith fuil Jake fuar. Bhí Pete ag obair i rannóg C seacht. Cén t-ádh nach bhfuil! a dúirt Hart gan aon mhothúchán ina ghuth. Is cosúil go bhfuil d'innealtóir gafa i limistéar contúirteach. Tá súil agam nach gcuirfidh a ainmhí tacaíochta mothúchánach isteach ar chinntí marthanais réasúnacha a dhéanamh. Dúnadh doras an tseomra comhdhála go tobann le cliceáil ard. Rinne Jake iarracht ar na rialtáin, ach níor fhreagair siad.

Phreab an madra ar na rialtáin agus rinne sé caoineadh. Ansin d'fhéach Buddy go díreach ar Jake tríd an mballa. Agus chonaic Jake rud éigin ina shúile compánaigh nach bhfaca sé riamh roimhe. D'iompaigh Buddy agus rith sé síos an chonair i dtreo na héigeandála. Tháinig trí mhadra eile a bhí ag baill foirne daonna isteach leis, lena n-áirtear Max, a chaithfidh gur éalaigh sé ó áit ar bith a d'fhág Pete é. D'fhág do chréatúr a post ag an gcéad chomhartha contúirte, a dúirt Hart. Mar a bhíothas ag súil leis, ní thréigeann siad rud ar bith, a dúirt Jake go ciúin. Beidh siad ag cabhrú. I rannóg C 7, bhí Pete gafa taobh thiar de dhoras trom a bhí séalaithe go huathoibríoch nuair a theip ar na córais atmaisféir. Bhí an leibhéal oisigine ina rannóg ag titim go tapa agus ní mhairfeadh a chulaith éigeandála ach 20 nóiméad eile. Ach ní raibh Pete ag dul i bpianic. Bhí sé i staideanna contúirteacha roimhe seo agus bhí Max i gcónaí ag fáil bealach chun cabhrú. Cé nach raibh a mhadra leis anois, bhí muinín ag Pete nach dtréigfeadh Max é. Bhí Pete ceart. Tháinig Max go rannóg C7 le Buddy agus dhá mhadra eile. Thosaigh an Collie Teorann láithreach ag scrúdú an dorais séalaithe agus na madraí eile ag scaipeadh amach chun an limistéar a scrúdú. Fuair Max painéal cothabhála gar don urlár a bhí deartha do róbait bheaga deisiúcháin. Bhí an painéal róbheag do lámha daonna. ach foirfe do lapaí madra. Bhí Max tar éis féachaint ar Pete ag obair ar phainéil chosúla na mílte uair. Thosaigh an madra cliste ag láimhseáil na rialaithe lena lapaí ag baint úsáide as an seicheamh céanna a chonaic sé Pete ag feidhmiú. Thóg sé roinnt iarrachtaí ach d'éirigh le Max an sárú éigeandála a ghníomhachtú. Idir an dá linn, bhí Buddy tar éis aerbheint a fháil a nascann le rannóg séalaithe Pete. Bhí an Gearmánach Shepherd ró-mhór chun dul tríd an aerbheint, ach thosaigh sé ag tafann i bpatrún ar leith a d'aithin Pete mar chomhartha suímh. Chuala Pete tafann Buddy agus thuig sé go raibh a shuíomh aimsithe. Chuaigh sé go dtí an aerbheint agus ghlaoigh sé amach. Buachaill maith Buddy! An féidir leat cabhair a fháil? Rith Buddy chun Captain Murphy a aimsiú a bhí ag comhordú na freagartha éigeandála óna oifig slándála. Ghlac an madra muinchille a cuid éadaigh agus tharraing sí í i dtreo rannóg C 7. 'Cad é, Buddy? a d'fhiafraigh Lisa ach lean sí an madra gan leisce. Thug Buddy í chuig an painéal cothabhála a bhí oscailte ag Max. Thuig Lisa láithreach cad a bhí aimsithe ag na madraí agus thosaigh sí ag obair ar na córais éigeandála. Ar ais sa seomra comhdhála, d'fhéach na taidhleoirí daonna tríd an mballa trédhearcach mar a tháinig tuairiscí isteach ar an gcóras cumarsáide. Tuairiscíonn foirne éigeandála go bhfuil ainmhithe ag cuidiú in oibríochtaí tarrthála. a dúirt guth. D'éirigh le coiléir teorann Prótacal Éigeandála a ghníomhachtú i Rannóg C seacht. Thosaigh léiriú muiníneach Thorak ag athrú. Dodhéanta, tá an intleacht ag na créatúir chun córais chasta a oibriú. Tá doras éigeandála Rannóg C 7 díghlasáilte, a lean an guth. Tá an t-innealtóir Pete Collins slán sabháilte. Bhí na hainmhithe ag comhordú na hoibríochta. Rinne Amy éamh. Tá do thástáil ag cruthú an mhalairt ar a raibh tú ag súil leis ginearál. Tríd an gcóras cumarsáide d'fhéadfadh siad guth Pete a chloisteáil. Shábháil Max mo shaol. D'oibrigh sé rialuithe nach raibh mé in ann teacht orthu agus threoraigh sé an foireann tarrthála chuig mo shuíomh. Ní peataí iad seo, is comhpháirtithe iad. Sna conairí in aice le rannóg C 7. Bhí rud éigin iontach ag tarlúint. Ní raibh na ceithre mhadra scaipthe tar éis an tarrthála. Ina áit sin, bhí siad ag obair le chéile chun limistéir eile a d'fhéadfadh a bheith sabatáiste a scrúdú. Thug Buddy an grúpa chuig painéal cothabhála eile, a raibh comharthaí de mhí-úsáid air. Rinne Max na rialuithe a scrúdú agus chinn sé go raibh córais atmaisféir an tseomra comhdhála athraithe freisin. Fuair na madraí patrún sabotage ar fud an stáisiúin. Gach córas a bhí athraithe deartha chun staideanna contúirteacha a chruthú, a scarfadh daoine óna gcuid compánach ainmhithe. Lean Captain Murphy na madraí mar a d'aimsigh siad gach píosa fianaise. Ní hamháin go bhfuil siad ag tarrtháil Pete, a dúirt sí isteach ina cumarsáid, tá siad ag nochtadh na hoibríochta sabotage ar fad. Fuair Buddy an fionnachtain is tábhachtaí, gléas i bhfolach a bhí ag rialú doras séalata an tseomra comhdhála. Bhí an Gearmánach Shepherd ag tafann go plámach go dtí gur scrúdaigh Lisa an gléas. Is teicneolaíocht Saran é seo, a dúirt Lisa. Cuireadh anseo é chun na taidhleoirí daonna a ghan agus sin díreach a bhí ann. De réir mar a chuaigh oifigigh slándála chun gabhála, thosaigh speiceas eachtrannach eile ag teacht isteach sa chonair. Chuala siad na tuairiscí faoin oibríocht tarrthála agus bhí siad ag iarraidh iad féin a fheiceáil. Bhí an tAmbasadóir

Ghníomhaigh an Ginearál Hart gan cead oifigiúil. Tháinig an ceannasaí Velna anuas ón bharr lena cairde Insectoid. Tugann an comhordú a léirigh na hainmhithe le fios leibhéal intleachta nach raibh súil againn leo. Bhrúigh an Cricksa óg tríd an slua chun breathnú níos dlúise ar na madraí. D'oibrigh siad le chéile cosúil le haonad míleata. Bhí ról ar leith ag gach ainmhí san oibríocht. D'fhéach Jake síos ar Buddy a bhí ina shuí go ciúin in aice leis in ainneoin an aire go léir. Rinne siad an rud a rinne siad i gcónaí. Chosain siad a bpacáiste. Pacáiste? d'fhiafraigh Cricksa. Muid uile? D'fhreagair Jake, Daoine, eachtrannaigh, aon duine a raibh cabhair ag teastáil uathu. Dóibh, is cuid den phobal céanna muid uile. Bhí Amy ag anailisiú na patrún comhordacha ar a táibléad. Níor tharrtháil siad Pete amháin. Nocht siad comhcheilg, chaomhnaigh siad fianaise. agus chuir siad cosc ar chionta breise. Gach ceann gan aon treoir dhaonna. Scríob Pete Max taobh thiar de na cluasa. D'oibrigh mé le Max le cúig bliana. agus ní fhaca mé riamh é ag feidhmiú ag an leibhéal seo. Tá sé cosúil gur ghníomhaigh an staid éigeandála cumais nach raibh a fhios agam go raibh aige. B'fhéidir, a dúirt guth nua, go raibh tú ag meas faoina luach ar do chompánaigh i gcónaí. Chas gach duine chun féachaint cé a bhí labhartha. Bhí sé ina eachtrannach scothaosta ó speiceas nach raibh Jack tar éis teacht trasna air roimhe seo. Bhí craiceann airgead orthu agus súile móra a bhí ag breathnú go glic. Is mise an Seanóir Thane den Chomhchoiste Aine, a dúirt an bua. Táimid ag breathnú ar imeachtaí an lae inniu le spéis mhór. Bhí an halla comhdhála mór lán le hionadaithe ó gach speiceas ar Stáisiún Harmony. Bhí an scéal faoin oibríocht tharrthála scaipthe go tapa agus bhí gach duine ag iarraidh tuiscint a fháil ar an méid a tharla i ndáiríre i rannóg C7. Bhí Jack ina shuí ag an mbord lárnach agus Buddy ina luí go ciúin ag a chosa. Bhí staidiúir scíth a ligean an mhadra i codarsnacht láidir leis an gcomhrá sceitimíneach a líon an seomra. Bhí Pete ina shuí in aice leis le Max, a d'fhéach timpeall an tseomra ó am go chéile, ach d'fhan sé dírithe ar a chomrádaí daonna. Bhí an Seanóir Thane ina seasamh ag tosach an halla, a gcraiceann airgead ag léiriú an soilsiú bog. Chuaigh a súile móra go mall thar an slua cúnata sula dtosaigh siad ag labhairt. 'Inniu chonaic muid rud iontach, a dúirt an Seanóir Thane le guth a d'iompair go héasca tríd an seomra. 'Chonaic muid fíornádúr an bhanna idir daoine agus a gcuid compánach ainmhithe. Ambasadóir Bhog Zetter go míchompordach ina shuíochán. Bhí imeachtaí an lae tar éis a thuiscint ar chaidrimh dhaonna a chroitheadh go soiléir. A Seanóir, bhí an méid a chonaic muid iontach.

agus braitheann na créatúir ar dhaoine le haghaidh maireachtála. Sheas an Críocsta óg suas ina shuíochán. Ach ní hé sin a chonaic muid inniu. Ghníomhaigh na hainmhithe go neamhspleách chun a gcuid compánach daonna a shábháil. Léirigh siad intleacht, pleanáil agus comhar. Bhí guth meicniúil an Cheannasaí Vellner ag buzzer trí na callairí. Tugann na patrúin chomhordaithe a léirigh an t-ainmhí le fios leibhéal cumais chognaíoch nach raibh ár measúnuithe roimhe seo ag cur san áireamh. Chuir Amy Foster a táibléad i ngníomh agus chuir sí sonraí ar an scáileán mór. Tá mé ag anailísiú na hoibríochta tarrthála. Bhain na madraí úsáid as ar a laghad dhá theicníc dhéag fadhbanna éagsúla. Rinne sí cumarsáid lena chéile trí theanga choirp agus trí ghuthanna. agus d'oiriúnaigh siad a straitéisí i fíor am de réir mar a d'athraigh na coinníollacha. Is comhartha d'intleacht níos airde é oiriúnú, aontaigh eolaí Cathairí gorm craicinn. Tugann ár staidéir féin le fios nach féidir ach leis na speicis is forbartha a gcuid iompraíochta a mhodhnú bunaithe ar imthoscaí athraitheacha. Sheas Pete suas chun labhairt leis an slua. D'oibrigh mé le Max le cúig bliana. Shíl mé go dtuigfinn a chumas ach inniu chuir sé iontas orm. Níor freagair sé ach don éigeandáil. Rinne sé anailís ar an staid. D'aithin sé réitigh agus rinne sé comhordú le hainmhithe eile chun plean tarrthála casta a chur i bhfeidhm. Conas is féidir é seo? D'fhiafraigh trádálaí gruama le four arms. Tá ainmhithe compánach ag ár speiceas, ach ní léiríonn siad rud ar bith cosúil leis an leibhéal intleachta seo. D'éirigh Jake óna shuíochán agus Buddy ina sheasamh in aice leis. Tá an freagra suite i gcaoi ar fhorbair an caidreamh. Níor mhair madraí agus daoine le chéile. D'fhorbraíomar le chéile. Le mílte bliain, mhúnlaíomar forbairt a chéile, comhfhorbairt, a dúirt Amy. Ag taispeáint sonraí nua ar an scáileán. Roghnaigh daoine le haghaidh intleachta, dílseachta agus iompraíochta comhoibríoch i madraí. Roghnaigh madraí do dhaoine a bhí in ann cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus a d'oibrigh mar comhpháirtithe seachas mar mháistrí. Seanóir, chlaon duine go mall. Míníonn sé seo go leor. Níor pheataigh tú na créatúir seo ach amháin. Chruthaigh tú comhpháirtíocht fíor. Labhair eachtrannach beag fionn le cluasa móra suas ón gcúl an tseomra. Ach cén fáth a dtugann tú peataí orthu má tá siad ina comhpháirtithe? Rinne Jake miongháire. Ní ghabhann an focal peata leis an gcaidreamh iomlán. Is é an téarma is gaire atá againn inár dteanga é. Is baill teaghlaigh iad, comhpháirtithe oibre agus compánaigh ag an am céanna. Teaghlach. Leathnaigh súla Krika. Measann tú go bhfuil speicis éagsúla mar theaghlach. Ar ndóigh, a dúirt Pete, bhí Max liom trí guaiseacha, ceiliúradh agus gach rud eatarthu. Ní ainmhí é atá agam. Is ball de mo theaghlach é a bhfuil ceithre chos aige in ionad dhá cheann. Bhí aintéine an Ceannasaí Vellner ag twitching go tapa. Tá an coincheap seo deacair dár speiceas a thuiscint. Is mó is luach againn ar éifeachtúlacht agus loighic ná ar naisc mhothúchánacha. Ach chruthaigh inniu go féidir le naisc mhothúchánacha éifeachtúlacht a fheabhsú, a dúirt Amy. Spreag dílseacht na madraí dá comhpháirtithe daonna iad chun rudaí a bhaint amach nach bhféadfadh loighic íon amháin a bheith bainte amach. Labhair guth nua ó bhealach isteach an halla. B'fhéidir gur chóir dúinn go léir foghlaim ón sampla seo. Chas gach duine chun féachaint ar an Captain Murphy ag teacht isteach le tionlacan slándala. Taobh thiar dóibh shiúl roinnt eachtrannach nach raibh Jake ar an eolas orthu chomh maith le roinnt aghaidheanna eolach ó speiceas eile. Tá ionadaithe ó dhá dhuine dhéag speiceas éagsúla tar éis iarratas a dhéanamh ar chead labhairt. D'fhógair an Captaen Murphy. Ba é an chéad duine a chuaigh chuig an limistéar labhartha ná eachtrannach ard caol le craiceann gorm agus súile iolracha. Is mise Oifigeach Eolaíochta, Nealais ó Chomhairle Thai Catherine. Tar éis dúinn imeachtaí an lae inniu a bhreathnú, ba mhaith linn fiosrú an féidir comhpháirtíochtaí cosúla a dhéanamh idir daoine agus Ki. Bhí ionadh ar Jack. Ba mhaith leat comhpháirtíochtaí a dhéanamh le daoine. Ní le daoine, a shoiléirigh Neis. Ba mhaith linn foghlaim conas comhpháirtíochtaí a dhéanamh leis na créatúir ar ár ndomhan féin. Tá ainmhithe cliste againn nach raibh muid riamh ag smaoineamh orthu mar chomhpháirtithe ionchasacha. Ród eachtrannach glas cruinn ar rothaí meicniúla. Aontaíonn gild trádálaí Dahlgrim. Tá créatúir againn ar ár ndomhan a léiríonn intleacht, ach ní úsáidimid iad ach le haghaidh saothar. B'fhéidir go bhfuil deiseanna caillte againn do chomhar fíor. Fiú níos mó iontas a bhí ar an gcainteoir seo a leanas. Chuaigh an tAmbasadóir Zekhar go dtí tosach an halla go mall, a léiriú smaointeach. Tá Impireacht na Sairean ag iarraidh ár seasamh roimhe seo a athbhreithniú, a dúirt Zekhar go cúramach. Tá créatúir chliste againn ar ár ndomhan ar a ndearna muid cáilíocht mar ainmhithe amháin. Tugann imeachtaí an lae seo le fios go bhféadfadh muid a bheith mícheart. Bhí Cricca ag léim beagnach le sceitimíní. Cuirfidh mé féin ar fáil chun staidéar a dhéanamh ar chomhpháirtíochtaí madraí daonna. Ba mhaith liom foghlaim conas cumarsáid a dhéanamh leis na créatúir ar ár ndomhan. Rinne an seanóir Shní miongháire, léiriú a d'athraigh a gnéithe ársa. Seo mar a scaipeann eagna ar fud na cruinne. Foghlaimíonn speiceas amháin rud éigin luachmhar, agus tá speicis eile go glic chun a luach a aithint. Bhí an Dr Amy Foster ag glacadh nótaí go tapa ar a táibléad. D'fhéadfaimis clár taighde comhpháirteachta interspecies a bhunú. D'fhéadfadh daoine an méid a d'fhoghlaimid faoi oibriú le hainmhithe a roinnt, agus d'fhéadfadh speicis eile múineadh dúinn faoina gcuid créatúir féin. D'fhéadfadh na feidhmiúcháin a bheith ollmhór, a dúirt eolaí ó speiceas eile, feabhsú taiscéalaíochta, feabhsú réiteach fadhbanna, cumas freagartha éigeandála níos fearr. D'fhéach Jake síos ar Buddy, a bhí ag faire ar an bplé ar fad le spéis aireach. Cad a cheapann tú, buachaill? Réidh le bheith i do mhúinteoir? Chlaon eireaball Buddy agus thug sé bark bog a bhí cosúil le comhaontú a chur in iúl. Rinne Pete miongháire. Ba mhaith le Max a chuid scileanna a thaispeáint do speiceas eile. Bhí sé i gcónaí beagán de show-off. Ar aon nós, chuaigh an ceannasaí Vellner níos gaire chun an dá mhadra a scrúdú. Tá mé ag tosú ag tuiscint go ndéanaimid catagóiriú mícheart ar na créatúir seo. Ní peataí iad sa chiall úinéireachta. Is comhpháirtithe iad sa chiall comhionann. Ní hamháin comhionann a cheartaigh Jake go réidh. Is speisialtóirí iad. Tá cumas acu nach bhfuil againn, agus tá cumas againn nach bhfuil acu. Le chéile, táimid níos láidre ná mar a d'fhéadfadh aon speiceas amháin a bheith ina n-aonar. Thóg an seanóir Tain a lámha suas chun aird a fháil. Lig don lá seo marcáil tús tuisceana nua. Tá na daoine tar éis a thaispeáint dúinn go dtagann fíorneart ní ó cheannas ar chréatúir eile, ach ó chomhpháirteacht leo. Phléasc an halla le fuaimeanna comhaontaithe ó dhosaen speiceas éagsúla. Líonadh na clicks, na buzzes, na tóna ceoil agus foirmeacha eile faofa an t-aer. Chuaigh an cricksta óg suas chuig Jake agus Buddy go cúramach. An féidir liom do chomhpháirtí a bhaint amach?

Níl sé bunaithe ar eagla nó ar cheannas. Tá sé bunaithe ar mhuinín frithpháirteach. De réir mar a chríochnaigh an seisiún foirmiúil, chuaigh ionadaithe ó speicis éagsúla suas chuig Jake, Pete agus a.